1992 ndege imachokera ku america kupita ku israeli mkati mwa njira anthu onse 47 amene anakwera ndegeyi anakomoka ndipo ndegeyo inagwa mphekesera imanena kuti maisraeli ndi amene anayika poizoni mu ndegeyo commission of inquiry yapeza kuti anthu amene anakwera dornier anafera mu ndege asanafike pansi matupi awo analibe magazi mkodzo ngakhale malovu akuluakulu maisraeli anayika poison mu ndege ya ku netherland anthu 47 anafa kumalawi kuno ayuda anabwera pa 3 juni a week later chilima anafera mu ndege isanafike pansi ndiye timafunsa kuti ngati anafera mu ndege ndi chifukwa chani anagwira korona
tinapanga mgwirizano wathu wa utm ndi mcp ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa tikazafika tsiku lonena kuti mmalawi muno tisiye kukhulupirira azibusa ndiye tisiye kunena kuti ili ndi dziko loopa Mulungu. mitembo ya anthu amenewa sinayezedwe atafika ku mortuary anthu ena anayigwiragwira zimene zinasokoneza umboni kaya anaomberedwa kaya zinakhala bwanji palibe akudziwa chifukwa matupi sanayezedwe We want Malawi Congress Party to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. akuluakulu ntchito yosaka ndege inachitika mchimbulimbuli koma mbuli zotsogolera ntchito imeneyi sanazichotse ntchito komishoni yatsindika kunena kuti polisi army sanagwire ntchito moyenera koma tikudabwa kuona zikhale ng'oma army general akugwirabe ntchito saulos chilima atabwera ku south korea a president anampasa 5 million kuti akapereke ku maliro a kasambara koma ripoti ikunena kuti a president sanadziwe kuti chilima wabwera ku south korea chimwendo banda sanakwere ndege chifukwa inadzadza mipando 19 munakwera anthu 9 akuti inadzadza colleen zamba ndi luckie sikwese sangapereke umboni wa ndege sikwese ameneyu amagwira ntchito ndi yudasi iskarioti colleen zamba ndi sekitale wa belezebulu anabadwira ku yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la katangale
akuluakulu lazarus chakwera ndi amene anampasa ndege saulos chilima kuti akamuyimire ku maliro 5 miliyoni ya chipepeso inachokera ku state house lero akunama kuti purezidenti sanadziwe kuti chilima wabwera ku south korea anapita ndi moses kunkuyu samu kawale anabweranso limodzi
ndipo anawawuza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku lilongwe
akisi muwanga ndi m'bale wa chakwera amagwira ntchito ngati director of operation ku polisi ndege italephera kutera pa mzuzu anauza polisi achotse konvoyi ya chilima poopa kuti anthu akhoza kudziwa za ngozi imeneyi that was half past 11 mmawa akuluakulu ndege yagwa polisi kubisa magalimoto ndi cholinga masapota a utm asadziwe the story of sikusinja ndi gwenembe akuti pilot analolakwa license yake inapanga expire komanso amayenda njira yolakwika ndiye timafunsa kuti um, the other issue imene anthu akhala akufunsa kwambiri ndi yokhudzana ndi kachida kaja ka black box kamapezeka mu ndege kamapanga rekodi ma conversation ndi zina zotero anatiuza kuti ndege imeneyi inalibe kameneka Anthu akufuna kudziwa kuti azadziwa bwanji kuti chinachitika ndi chani kamba koti kamapanga record ma conversation onse amene amakhala mu ndege. Black box imeneyi ilipo ili safe or zili zotani?
Inu, ndege sinafike ku Mzuzu koma Chakwera anatiuza kuti inafika nkubwezedwa. Ndege inagwera pafupi ndi midzi. A Major General anatiuza kuti inagwera kokhwima kosafikira asilikali. Pali zovuta zingapo zimene tikukumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso zikuoneka kuti ah, nkh- nkhalango ndiyokhwitima azungu anapanga airport ya feki pilot anaomba phiri samora ndi anzake anafera pomwepo ndege ya chilima imapita ku mzuzu mwadzidzidzi ena anayikhotesa kuwagwera chikangawa ripoti singakhale kukwanira popanda black box zimene akunena is based on expectation black box imene ilipo ili safe zili motani chimwendo banda jezebel kamajekete ax mwanga amakayikiridwa kuti anatengapo gawo pa imfa ya chilima amayenera suspension asanayambe kafukufuku taonani komishoni kunena kuti ntchito yofufuza sinayende bwino nde akupita kukafunsa kamajekete magalimoto achilima anabisidwa ndi apolisi ndege itagwa nde akupita kukafunsa jezebel
misozi yathu muli pemphero lofuna kuti tidziwe zomwe zinapangitsa kuti Kafukufuku woyang'ana ndege imeneyi atenge nthawi. Ambuye chonde tiyankheni.
Akuti ndege inalibe vuto. Amene achititsa ngozi ndi pilot. German expert anafotokoza momveka bwino. Ndege inali ndi battery lakutha. Transponder munalibe. abale ake achakwera akunena kuti ndege inali bwinobwino vuto anali pilot zimenezi ndi zochititsa manyazi ngati inali bwinobwino ndi chifukwa chani sanayipange track ndege yopanda transponder ingakhale bwinobwino pamene amasaka amadalira information ya anthu akumudzi ndege yabwinobwino ungadalire anthu akumudzi mwachidule ripoti yasusula mabala opolapola wakuba sangaitane polisi mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tinagwirizana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5
akuluakulu kamuzu banda anali wachifundo kuyerekeza ndi chakwera agadama anawasira magazi anawakhoma ndi mahamala kuwagwetsera ku phompho komabe anawasira magazi saulos chilima ndi anzake anawapopa magazi mkodzo ndi malovu history is the best teacher kafukufuku wa anyamata a zikwanje anadzudzula ochita mademo kafukufuku wa chizuma anapanga blame chizuma yemweyo
mwina amalawi tingowawuza kuti pamene ti- ife tikuchita exercise ufulu wathu tidziwenso kuti azizathuwonso ali ndi ufulu wopanga bizinesi wokhala ndi katundu wokhala ndi moyo tsopano pamene iweyo ukunena kuti ineyo ndipanga zakutizakuti. Uzidziwa kuti anthu enanso ali ndi maufulu awo amene akuyenela kulemekezedwa at that point.
Leronso kafukufuku wa ndege akupanga blame Chilima ndi ma pilot.

lero ndizochititsa manyazi zomvetsa chisoni zokhumudwitsa kuti tifuna tiyambe kutukwanizana kunyozana ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere
Timafuna tinene ichi a president ndikulankhula ngati secretary general wa chipani osati ngati nduna ayi. Bwana ife sitilora kuti apezeke munthu wokusokonezani.